wakulu wakulu zikuyenda bwanji bwanji zinthu iye zikuyenda bwa kumeneko ayi zikuyenda aha mavuto ake ndi omwewa maliro omwewa basi atiwo iye ayi ndisaname aliyense ndithu zimene zizi ndithu aliyense wazionabe kuti ayi zatani ziti sindimakhulupirira kuti munthu amene ujayo wabwino ngati amene uja afanire ponena kuti mm. onse akuti chani amanena abwino sakhalisatu ndani ndipo muno? nkhani yoti ndiye ndiyoona ineyo ndisaname nkhani imene ijayo ine ndayimvesesadi ndithu imene ija iti ndani e mzimu wa a Kazombo uuse mu mtendere umene Oh. ujawona onse oye ayi ayi ndithu koma zonayi ndiye e koma kunali anthutu eyi kwambiri zonayi ayi tichite kumaphunzira pa nkhani zimenezizi che nkope ayi ndithu munthu uja amadziwa kukhala ndi anthu kuzichepesa inu mamba zona ndozichepesa zinthu zabwino ndozichepesa zonena kuti Mm. kumaona anthu ajawo ndipo kumanena kuti Mhm. anthu otera ajaso usogoleri anthu ambiri amapeza kuti awanyadira anthu amene ajawo amene akathanso chipani cha kuchigwira amene ajawo zoonadi ayi ndithu ndi nkhawa koma iyayi tisaname mulungu amakhala kuti ali ndi cholinga chake chifukwa munthu uja nde anthu ambiri anamkondako Eya, zona ndi- mulungu ndiye amakondanso kwambiri otero nawonso Mm, ah, kwambiri anakonda Eh, ayi, eri mulungu- che nkopetu eh, mulungu ayi wakondesetsa mzimu wawo wa- wa Kazombo uuse mumtendere Mm, ne zoonadi ndi Eh, matako nde kuti- koma iyi andale nde pa maliro amafuna kunyang'wa ko o- u- u- wo pya Ah, ndani eh andale akati andale mm, na amanyang'wa ndikuti umaona iwe anthu amene ajawo Aha. olo mmene amapanga anthu amene ajawo kunyuma kunyama kuti kuvala kwawo ah ah kali avala aje. thusi ii matukuti ungate finye cholinga kumene kuja kuti aone kuti ati amamvana nawo amacheza kwa aliyense kufunsa to ah. amati dzulo ndinacheza naye ayi ayi kuti pompano amene uja kutero anamtumizira uthenga zina zopanda maumboni ngati amanche amacheza naye munthu uja koma ndithu anali ndi nkhawanso amene uja mwamva Mm-mm. iye andalenewa anthu ajawo ndipo anakonza mwamva ya sibwino eetu okay ndiye ayi nkhani zote zisiyeni choncho eya ngati mzimu wawo uuse mumtendere tanena kale zimenezo tiye eyetu tipitirize che nkope ayi koma zikuyenda bwa Eh, zikuyenda bwino kaya kumeneko zikuyenda atete ayi zikuyenda ndati bwa iyi che nkope munayiona nkhani ya ujeni iyi Iti. ya 100 days apm imene ijayo nayonso oh yankulukuta bwa ayi koma ndithu anthu ii ayi akuyankhula zambiri za mkulukuta moyo akuti chani ayi chabwino ine ndisaname Mhm, mhm. ayamba bwino oh osati zi- ndipo ndifuna ah, ah, ndisayankhule zimenezo ndifuna ndifunse tu ah, ah, ha- 100 days ya anthu aja ikanakhala kuti no iyoyo Eh. ndiye kuti basi angoyikapo azisuweni mmene mujamo wayambiranso za anthu ena achina zipongozi mmene muja Mhm. ayi ayi ati clear- clearing labu labu yache iti mpakana fanayo tu labu ijayo nayonso na kufanayo bwanji Ah, Eh, okay komano izo zokanangonena bweza iyeyo kumadutsa nayenso za kupanga kompeya ndi amene ajaya ndipo akakhala amene ajawo chimene akanapanga iwo ajawo bweza kunamizira kuti chani kunamizira kuti chani mm? yayi chuma chija chavuta chifukwa cha ndikuti akanafunsa zambiri mbiri amene aja ponena kuti iye ayi ehe nkhondo ya madulo imene ijayo nayonso Ah, ah, iwe Nkho- nkhondo ya ndani nkhondo ya madulo ndi nkhondo ya madulo ku nkhondo ya madulo nkhondo ya madulo ku america imene ijayo nayonso Ah, iwe ija za russia ija zinali zina zake zimene ndizosiyana izi kodi iwe bwanji kodi inanso Ah, nkhondo ya madulo ndi USA imene ijayo nayonso Mm. kuseka kuti kuseka chani umatizindikira ko ou wopya Ayi. amayesesa ndipo munthu ujayo muzamusowa muzamulira ni munthu wabwino kwambiri amene uja go ahead simenti simenti yatsika inuyo inu mwamva ayiwe zimenezo basi chabwino tamva iye pali zambiri panopa muone nkhani ya ujeni fuel mafuta amene ajawo akupezekatu oh ngambwi ngambwi ngambwe ngambwe chani Eh, Ma- sizile basi- zoti no bwana 100 days palibe tu ngati akupita napita tu nkhani ya ujeni tu yakuti ukaona zawo za zawo za munthu monga amakhala ya munthu kupita ku south africa Oh. ah, munthu akhoza kupita tu kupita ku check up chani koma anzathu aja 100 days bwezi tikuti ma trip akanakwana 100 anthu amene ajawo Eh. Eh, ayi, nasi. Koma inu? Uyi bwanji umakokomeza zabodza kwa zambiri ndikuti chabwino Sisi. munthu samakhala 100 percent Aha. koma 100 days imene iyi yazadza phindu no iyitu palibe kuti noyayi eh, chani kukagula friji iye safuna sofirijiso mati Firijaga. chani feteleza uyuyu ku butchala ayitu ndiye si zimenezi zayi mkulukuta moyo pano pabwera mwa siriyasi amene ujayo nayenso akutuma ndakuona etwe Eh, ndiye zikuchita kuoneka kuti zinthuzi ngati atapitirire munjira yake imene iyi aha iye ayi ayi anthu amvakukoma mava sakufuna yoti tiku bweresa ma mistake akalekale aja amene zimachitika zija iyayi ayi mm, Nde- mm. ndamva inu maona tu. anthu ambiri akuyankhula anthu akudandaulapo mmene analili amene ajawo palibe nkhani yosati kumadandaulaso nkhani ya ujeni kudya Ndilingani. ziteze anthu amene ajawo ife ndiwe tavutikana nawo anthu amene ajawo nafenso Yeah, iwe eti wakati- chikope iye ndamva koma uno mwakhati iwe umadana nawo anthuwo wamva tapitiliza

iyayi lemekezani chitsiru kuopa phokoso awawa ndi basi amayankhula zambiri kuwopseza koma iyayi ndikutha kuona kuti nopano anthu ambiri nkhawa zachepa chifukwa chi- chi- chiyembekezo chikupezeka nonso pano mwamva Eh, eh, koma ndiwa kukomera. Eh. Ah, serious.

maliro koma zinthu zimasintha mwamva maliro opanda tu awa timati ndani aja ndani tachula alembi Alembi Ii, mkati. koma inu ndipo inu dziko lino ali mkati ndithu zoona kumakhala ndithu nthawi a- a- alembi osabwera ndithu kuti aoneke kuti iwo ajawo mpaka na pano ali mkati inuyo Ah, yeah. Ma- ma- maula ana anakonza mwamva Ah, dele ndakazugwisa bweza ali eh

ndiye muone Ah. pano pano tionano fa mkulukuta moyo alibe nazo zi- kaya chani tu koloko mwakuti chani mm-mm. Eh, koma palibe mpopa. ponse zizonda kuti ayi Amati mayikana mpakana iye ayi zibwa- zi- zibale mmene muja kaya chani iye ayi ma- olo ma- ma- maunduna pajapo kuchosa zimenezo ndi mkulukuta moyo amene ujayo Ndi- eri chenkopetu nde tanga maona tanga- ajawo ndiye eh, Atiwa. kunena o malipoti ha ndi aziyesesa kuti azibwera malipoti eh, kuti mpakana ndithu a- aziyesesa kuti asakhale nthawi osapanga malipoti panopa koma mkulukuta moyo kungobwera ndithu lipoti lili losafuna kubwera akaona kuti lipoti lalabwera sili kubwera sili la mphamvu azichosedwa nduna zimenezizi palibe so kachani onse amene ali m'boma amene samagwira ntchito bwinobwino panopa ndiye mkulukuta moyo wabwera